o de ye moriya ye moriya tɛ sun ye moriya tɛ seli ye seli ni sun ye silamɛya ye mais moriya kɔrɔ ye min ye dɔrɔn kunko o kunko ka kɛ adamaden na komi mekanisiyɛn ka ca donc fɛn bɛɛ ka ca quoi mais ulamaw n'o ye dɔnnikɛla i n'a fɔ mori o tɛ caya o moriya kɔrɔ ye kunko min bɛ adamaden na k'a dilan o de ye moriya ye ka mɔgɔw ka mɔgɔw mago bɛ kunko min bɛ adamaden na kunko min bɛ adamaden na adamaden dilanbaga o de bɛ wele ko mori i n'a fɔ kunko min bɛ adamaden na voilà n'ala sɔn aw kɔni aw bɛɛ ye silamɛw ye mɔgɔw b'a fɔ ko aw ma ko mori u b'a fɔ minnu fana ye wajuliw kɛ a bɛ fɔ olu fana ko mori yala aw moriw ni olu m'a faamu minnu bɛ wajuliw kɛ a tɛ fɔ olu ma ko mori a bɛ fɔ olu ma ko karamɔgɔ i y'a faamu karamɔgɔ ani mori tɛ kelen karamɔgɔ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kalan fɛn na u bɛ i tɛ fɛn min kɔrɔ dɔn mɔgɔ min b'a f'i ye o kɔrɔ ye karamɔgɔ de ye mais mori kɔrɔ ye ni kunko min bɛ adamaden na k'a dilan o de ye mori ye ka mɔgɔ laseli sisan ka mɔgɔ laseli o fana tɛ karamɔgɔ ye o ye imamu de ye imamu kɔrɔ ye mɔgɔw ka ɲɛmaa ɲɛmaa quoi mɔgɔ bɛɛ bɛ tugu mɔgɔ min kɔ ka seli a kɔ n'a ye min fɔ n'a bɛ sɔn a ma parce que i bɛ sɔn ka seli mɔgɔ mɔgɔ kɔ n'a ye min f'i ye silamɛya la i kan ka sɔn a ma voilà ninnu saba karamɔgɔ bɛ yen imamu bɛ yen mori bɛ yen bon amiru so ye mori de ye ne tɛ imamu ye ne tɛ karamɔgɔ ye kojugu foli ni tanu an b'o d'i ma minnu b'an filɛ mali kɔnɔ mali kɔkan an bɛ yan misiri fɛ yen bi tile kelen mori an bɛ emisɔn dɔnni kɛnɛ kɔnɔ teri média sanfɛ mɔgɔ min bɛ ka lase ɲininkali tɛmu karamɔgɔ la o ye siyaka mayiga ye karamɔgɔ an bɛ taa ni ɲininkaliw ye ɲɛfɛ halisa mori ka ca bamakɔ kɔnɔ ne yɛrɛ da la i b'a sɔrɔ caman caman de bɛ yen bon an t'a dɔn an bɛ ɲuman ni juguman woloma ɲɔgɔn na i bɛ se k'an dɛmɛ wa i bɛ se ka filɛbagaw ni kanubagaw dɛmɛ tɔnfɛn minnu bɛ gosili kɛ so sanfɛ ka mɔgɔw tanga o ma an bɛ se ka ɲuman dɔn ka bɔ kolon na cogo ɲuman ni kolon dɔn man go Ayi non non non ni mɔgɔ ye san tan kɛ baara o baara la n'i ma fɛn sɔrɔ a la i kan ka fɛn dɔ dɔn a la nkalon b'a don ye nkalon t'a dugusɛjɛ ye quoi diɲɛ baara o baara maa tɛ se ka saba sigiyɔrɔma kelen sɔrɔ a la ka saba sigiyɔrɔma fila sɔrɔ a la fo ka se saba sigiyɔrɔma saba ma i k'o sɔrɔ a la i bɛ fɛn dɔ bɔ a la e kuma in faamu mɔgɔw tɛ k'a lamɛn de kɛ n'o tɛ mori dɔn man go mhm. sisan sisan n tɛ nin sunkalo la mhm. i bɛ arajo lamɛn sisan ɛri ɛri mana tɛmɛ i bɛ mori mɛn a la mais ni sunkalo tɛmɛna mhm. i bɛ min y'a ɲɛ na ani i bɛ min ye tuguni o man ca dɛ e kuma in faamu voilà ne amiru so donc yɛrɛfɔ tɛ bamakɔ yan bientôt dix ans san wɛrɛ ye ne san tan de ye ne bamakɔ yan o ye bamakɔ dɔrɔn ye mais yɔrɔ wɛrɛw t'o la kalandenyaw t'o la voilà donc mɔgɔ bɛɛ bɛ moriw dɔn u b'u tugu de ne kɔni bolo parce que u b'u tugu cogo min na e ye mɔgɔ mankan mɛn kalo kelen san kalo tan ni fila bɛɛ e ma deli ka nouvelle mɛn a la ko karisa ye mori ye bi dɔrɔn e y'o mɛn e taara i ka wari d'a ma sunkalo tɛmɛna e ma e ko ko moriw y'i ka wari minɛ e ko moriw de y'i ka wari non moriw m'i ka wari minɛ bandiw de y'i ka wari a ko bɛ kuma ni moriya tɔgɔ ye non e ka kuma ni moriya tɔgɔ ye a man gɛlɛn o e bɛ se ka kɛ mori ye yanni sunkalo ka ban e tɛ se ka k'a ye wa e bɛ se ka k'a ye o mais ni sunkalo banna ka kɔntine ni moriya in ye badabada f'a ka kɛ fɛn dɔ de b'i bolo moriya in na e bɛ sigi o kan mais maa k'a fɔ n ye nin ye dɔrɔn o man gɛlɛn o n'a ye ne ja sisan eh, ou bien n'a ye mɔgɔ dɔ ja sisan sinikɛnɛ dɔrɔn i bɛ t'i sigi k'i ye soma ye là d'accord est-ce que o ka gɛlɛn o man gɛlɛn mais e ka kɔntine ni somaya in ye fo diɲɛ bɛɛ k'i dɔn ni somaya in ye a ka tɛmɛ san kelen kan a ka tɛmɛ san fila kan a ka se san caman ma o ye i bɛ fɛn dɔ de dɔn somaya in na fɛn min b'a to i bɛ se ka sigi a kan e kuma in faamu ka fɛn kɔni tɔgɔ wele i yɛrɛ la non o man gɛlɛn n'a ye mɔgɔ mɔgɔ ja hali min n'a ye min ja sisan sisan i tɛmɛtɔ kare kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kan'i wele fɛn wɛrɛ la ni mori tɛ i ye mori jɔn bɛ se k'i sɔsɔ mɔgɔ si tɛ se k'i sɔsɔ mais e k'i sigi so kɔnɔ k'i ye mori de ye ka mɛn a la o ye fo ka kɛ fɛn dɔ de b'i bolo i bɛ sigi min kan. i ka o jaabi jɔn ye kojugu nka anw minnu ye mori kisɛmaw ye

ne delila k'a sɔrɔ même semaine passée ne ni mɔgɔ dɔ kumana n ko ne b'a fɛ an bɛɛ ka réunion kɛ mm-hmm. ne kan tɛ mori dɔrɔn ma mm-hmm. même somaw b'a la mm-hmm. an minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn n'an b'a dɔn karisa bɛ tiɲɛ kan karisa bɛ tiɲɛ kan ne b'a fɛ an ka kuma ni ɲɔgɔn ye quoi parce que n'an kumana ni ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn faamuya mais n'an ma kuma ni ɲɔgɔn ye n'an ko k'an b'a kɛ fadenya jalan ye ten dɔw bɛ fadenya sama dɔnni t'a la dɔnnibaaw ni kunfin mana fɔ k'a bɛ fadenya sama o bɛ mɛn yan non o tɛ mɛn o o bɛ ma faamuya voilà mais n'u sɔnna sisan mm. n'an sigira ka kuma mm. e dan ye nin ye ne y'o dɔn nin fana dan ye nin ye ne y'o dɔn o fana dan ye nin ye ne y'o dɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn gasi sigi mm. bɛɛ bɛ ɲɔgɔn pilasi sigi amiruso pilasi ye nin ye o bɛ dɔn karisa pilasi ye nin ye a bɛ dɔn karisa pilasi ye nin ye o bɛ dɔn donc ne y'o fɔ même semaine passée mais a mɛnna kabi salon ne y'a kuma fɔ sɛki umaru tɛnbeli ɲɛna n ko tɛnbeli ma n ko mais est-ce que est-ce que an bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɔn wa tɛnbeli ye jigiyabulon président wala an b'a fɔ k'an bɛɛ ka président parce que eh, jigiyabulon tɛ mɔgɔ kelen ta ye dɔnnikɛla bɛɛ de ta ye i y'a faamuya voilà bon sisan fo an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan dɔnni kɔnɔna la moriya t'a la somaya t'a la n'i y'a mɛn dɔnni dɔrɔn dɔnni ye ka fɛn dilan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka fɛn dilan i b'a dilan i b'i ka dɔnta de kɔnɔna la mais n'an bɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɛ nin dɔn karisa fana de bɛ nin dɔn karisa fana bɛ de bɛ nin dɔn n'an yɛrɛ damaw ye ɲɔgɔn dɔn a bɛ ɲɛ waati min a bɛ ɲɛ mhm. o la sisan mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka don ko in kɔnɔ mhm. tuguni parce que ni mɔgɔ wɛrɛ ka nin k'i bɛ don ko in kɔnɔ f'an k'a dɔn e bɛ nin dɔn wa e y'a faamuya mais sisan e k'a lajɛ kɛ u ye fadenya kɛlɛ dɔnni na mhm. kunfinw ani dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ bon ni mhm. kunfin ko ko dɔnnibaga ko eh, ni dɔnnibaga bɛ dɔnni ko kɛlɛ kɛ mhm. ko b'a dɔnni sama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ to dɔnni ta la a bɛ to dɔnniba ta la bon n'i y'a ye dɔnnikɛla caman bɛ taa fayiti la o de b'u la taa fayiti la parce que u tɛ ka yɔrɔ dɔ de faamu terikɛ bamananw bɛ bamanankan dɔ fɔ o ye tiɲɛ ye dɛ u b'a fɔ kan goman tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan i ye kuma in faamu an ka bonya ninnu to a kɛcogo la diɲɛnatigɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a sɔrɔ baara la i bɛ se ka fɛn sɔrɔ n'a ye fɛn sɔrɔ ye garisɛgɛ de ye i y'a faamu mais baara in kɔnɔ i bɛ se ka dalilu ɲumanw sɔrɔ n'a ye mais min bɛ baara in kɔnɔ i tɛ se k'o dɔn n'a ye dɛ e kuma in faamu a bɛ i n'a fɔ den n'i fa e cɛ bɛ se ka ɲɛ n'i fa ye i ye bazɛn don i ye mɔbilibaw boli mais kunun min tɛmɛna e fa de b'o dɔn bon dɔnni na f'an k'o dɔn a la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲɛ baara in kɔnɔ i k'a bonya dɔnnikɛla fɛn fɛn bɛ bamakɔ ni ne b'i dɔn n'i ta ka kɔrɔ ni ne ta ye ne b'i bonya ni i ka dɔnni ka kɔrɔ ni ta ye même n'i ka dɔnni fana man kɔrɔ ne ta ye n'i si yɛrɛ fana ka kɔrɔ ne ta ye ne b'i bonya parce que fila de don dɔ bɛ yen n'a bɛ baara kɔnɔ i ka baara ka kɔrɔ n'a ta ye nka a si ka kɔrɔ n'i ta ye bon n'i m'a bonya ko fɛn wɛrɛ i b'a bonya a si ka kɔrɔ n'i ta ye i b'a bonya o kama dɔ fana bɛ yen i b'a bonya karisa ka baara ka kɔrɔ n'i ta ye i b'a i b'a bonya o fana kama parce que denmisɛnninya tɛ dɔnni na mɔgɔkɔrɔba t'a la dɔnni ye fɛn ye innamal ilmu indallahi ala ko ko dɔnni bɛɛ bɛ bɔ ale ala yɔrɔ de mɔgɔ min ka d'a ye a b'a dɔn e kuma in faamu wala mais n'i y'o nu an ka ninnu k'a la n'i y'a dɔn mɔgɔ min ka dɔnni ka kɔrɔ n'i ta ye a bonya n'i y'a mɛn n'i y'a dɔn mɔgɔ min si ka kɔrɔ n'i ta ye a bonya o n'an ye ɲɔgɔn minɛ ta ka ɲɔgɔn minɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ka ka foyi tɛ se ka don dɔnni fan si la i somaya tɛ dɛ nanbaramɔgɔ tɛ se ka don ko in na tuguni parce que nanbaramɔgɔ tɛ se ka don a la tuguni ko o ko n'i k'i b'a kɛ an kan ka dɔnbaga dɔ yira i la min b'a dɔn karisa de bɛ nin dɔn sus émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ minnu bɛ ka suivre mali kɔnɔ mali kɔkan actuel media sanfɛ nin y'an ye a bɛ so de fɛ bi tile kelen mori ɲininkaliw b'an bolo fan an bɛ taa ɲɛfɛ halisa karamɔgɔw bɛ to ka ɲɔgɔn kɔma tigɛ réseau la nka an ma deli k'a mɛn fɔlɔ ko o sigi ka so kɔma tigɛ walima k'a nɛni réseau la bon o bɛ taamasiyɛn ɲuman yira e fan fɛ wala i ni mali mɔgɔw bɛɛ ka di a bɛɛ ɲɔgɔn kan sisan ma jate dɔ f'i ye sisan mɔgɔ o mɔgɔ a bɛ ne ɲɛ baara in kɔnɔna na terikɛ ni n y'a f'i ye ko ne ye mɔgɔ dɔw dɛmɛ baara in kɔnɔna la u dɛmɛ baara in kɔnɔna la a bɛ bonya hakili ma ne ye n ka wari ta k'a di k'a kɛ dɔnnikɛla dɔw la pour que u ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ u ka na fɛn dɔ kɔnɔ o dɔnnikɛla ka ca bamakɔ kɔnɔna la yan n'i y'a mɛn an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ la ou bien an bɛ ɲɔgɔn nɛni na an bɛ ɲɔgɔn nɛni na an ma ɲɔgɔn pilasi de dɔn i y'a faamu n'an ye ɲɔgɔn pilasi dɔn dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn nɛni an tɛ ɲɔgɔn juguya parce que ne y'a dɔn ne ni nin pilasi ka kan karisa ni nin ka kan karisa ni nin ka kan kɛlɛ bɛ yen wa kɛlɛ tɛ yen premier ministre i tɛ se ka ɲɛ bɔ président ka pilasi fɛ parce que e b'a dɔn e tɛ président ye président yɛrɛ tɛ ala deli premier ministre ka pilasi la parce que ale ye président ye donc voilà sisan nɔ f'an ka dɔn e yɛrɛ k'a dɔn karisa ka girin ni ne ye n kɛlɛkɛɲɔgɔn tɛ n'i y'o dɔn dɔrɔn i t'a kɛlɛ mais n'i y'a ye parce que dɔnnibaa ma dɔn kunfin ma dɔn o kɛlɛ bɛ ban o kɛlɛ ayi o kɛlɛ tɛ ban ɔ donc n'i y'a ye mɔgɔ tɛ ne kɔrɔmatigɛ mɔgɔ kelen tɛ bamakɔ yan ni soma ni mori la ni juguya bɛ ne amidu so la min ta ka kɔrɔ ni ne ye ne ta ka kɔrɔ ni min ye ne bɛ ala deli la fana ni dɔnnibaa ko problème o problème ye dɔnnibaa sɔrɔ mhm. mali la ni mɔgɔ min bɛ wuli k'a resolutionner ka problème ɲɛna la problème bɛ se ka mada cogo min na mhm. ou bien solution bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min u bɛ k'a laɲini a ah, nin bɛ karisa la est-ce que an bɛ se ka mun de kɛ fura ye pour que a ka passer hmm. ni ni ni problème ye dɔnniba fɛn fɛn sɔrɔ hmm. jamana in kɔnɔ ne bɛ min kalama hmm. ni ne ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka problème résoudre ka problème régler quoi ne bɛ kɛ filanan ye i bɛ se k'o k'a la voilà ne bɛ se k'o k'a la parce que ne t'a fɛ dɔnni yɛrɛ de ka kuma o yɛrɛ de man di ne ye a ka fɔ ko nin ye dɔnniba sɔrɔ o man di ne ye voilà mais dɔnniba an ka ɲɔgɔn pilasi dɔn an ka ɲɔgɔn bonya parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'i yɛrɛ bonya e ye sitanɛ de parce que yɛrɛ bonya de y'a to si ala ye sitanɛ bɔ alijinɛ kɔnɔ n'o tɛ mɛlɛkɛw bɛɛ la ɲɛmɔgɔ de kun ye sitanɛ ye mais ala ko ko sitanɛ ka taa sujudu bin an fa adama sitanɛ ko ale ka taa sujudu bin an fa adama ale de ye mɛlɛkɛw bɛɛ la ɲɛmɔgɔ ala ye sitanɛ bɔ alijinɛ kɔnɔ o de kama k'a danga ka danga bin a kan sitanɛ fana y'i kali ala ye ale kɔni bɛ taa jahanama mais ale fana n'a mantonw bɛ taa o sitanɛ fana dun n'a mantonw bɛ taa o sitanɛ mantonw na dɔnnibaga de ka ca e kuma in faamu sitanɛ mantonw na dɔnnibaga de ka ca parce que dɔnnibaga yɛrɛ bonyana ka ca mɔgɔ yɛrɛ bonya dun ye jahanama taamasiyɛn e kuma in faamu voilà o de kama mɔgɔ min ne ne e sigilen filɛ nin ye mɔgɔ min bɛ ne ye kare kɔnɔ n'i ma ne dɔn ɲɛda ɲɛda de fɛ voilà n'i ma ne dɔn ɲɛda de fɛ i tɛ ne dɔn ne ni ne bɛ tɛmɛ i la i tɛ ne dɔn
mɔgɔ caman bɛ na ne ɲininkali kɛ n ka da la u bɛ ɲininkali kɛ ko karamɔgɔ amidu so bɛ yan ne yɛrɛ la oui n b'a fɔ dɔw bɛ yen n b'a fɔ a karamɔgɔ tɛ yen dɔw bɛ yen n b'a fɔ taa fitiri fɛ i bɛ na

non se foyi tɛ ne ye e non non se foyi tɛ ne ye ah. foyi tɛ ne bolo e ɲɛ bɛ fɛn fɛn la ne bolo mm. moriya de nana ni nin bɛɛ ye ka n'a di ne ma mais nin bɛɛ sɔrɔla mm. mɔgɔw fɛ yen mɔgɔ minnu fana mago dilanna nin sɔrɔla olu fɛ yen n'o tɛ foyi yɛrɛ tɛ ne bolo ko k'a fɔ ko se bɛ ne ye se yɛrɛ tɛ ne ye hmm? o non non ne tɛ setigi ye o wari tɛ ne bolo n tɛ waritigi ne ye dɔnnibaa dɔrɔn de ye ne ye dɔnnibaa min fana ye hmm. mɔgɔ bɛɛ ka kan ne ma fanta faama donc fɛn min bɛ se ka baara kɛ cogo min n b'a baara ten mais ko fo n'a kɛra mɔgɔ min bɛ na n fɛ n'o de jɔra a yɛrɛ la n'o tɛ amirisɔn ni mɔgɔ bɛɛ ye kelen ye ne bolo ne bolo fana donc ne tɛ fɛntigi ye fɛn foyi tɛ ne bolo fana ne kɔni bolo voilà. i ka o jaabi diyara n ye kojugu ɲininkaliw bɛ yan an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ni fɛn dɔw bɛ yen mm. ni mɔgɔw y'a ɲininkali kɛ mm. a tɛ bali an ka ɲininkali tɛngu la mm. hali n'a y'a sɔrɔ an yɛrɛ ma da a la an b'i ye nkɔnifɔyɔrɔ la i bɛ wari caman di nkɔnifɔyɔrɔ la i bɛ miliyɔn caman di sisan na min kɛra an ɲɛna i ye miliyɔn fila ani kɔ di yala ko dɔw bɛ wari di nkɔnifɔlaw ma ka segin ka taa a minɛ a kɛ bɛnkan ye ko yala kuma ɲininkali ka misi o la ko yala ko e ta y'o ye walima e n'o mɔgɔw tɛ kelen ye. bon kɔmi bɛɛ bɛ kuma n'i ta ye. ne kɔni ma nkɔnifɔla wɛrɛ fɔ mais ni mɔgɔ o mɔgɔ taara i ka miliyɔn di nkɔnifɔ seguba kɔni ma k'a bɛ segin i yɛrɛ ne b'o la oui ne kɔni tɛ nkɔnifɔla wɛrɛ dɔn dɛ n tɛ nkɔnifɔla wɛrɛ dɔn parce que n'i bɛ kuma i bɛ min na i b'o de fɔ parce que ne ma deli ka taa nkɔni wɛrɛ kɔrɔ ni seguba ka nkɔni tɛ donc n kɔni b'o dɔn
min b'i ni seguba cɛ an bɛ na o yɔrɔ la o

u bɛ yaala n'a ye u bɛ yaala n'a ye u b'a fɔ parce que maliyɛn yɛrɛ taabolo de y'o ye n'u ye mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn fɛ kanu na f'u ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a fɔ ne ye mɔgɔ ye ne ye mɔgɔ kun kelen de ye i bɛ kun kelen dɔn wa ne ye mɔgɔ kun kelen de ye ne tɛ se ka filɛ nin ka fara la ne ko kelen de bato i y'a faamu ni ne y'i kanu ne ye e kanu de bon diɲɛ ko ko n'a nana e ma e bɛ se k'o fɔ ne ye tiɲɛ kan ne tɛ nkalon fɛ exemplaire sisan mm. ne ni nkɔnifɔ seguba tarawele mm-hmm. nkɔni ko dɔrɔn tɛ dɛ mm-hmm. seguba ye n terikɛ de ye hmm? oui e m'a ye n b'a fɔ n terikɛ ya oh, n terikɛ de don ne n'a bɛ sigi an baro kɛ an bɛ dɔnniko falen fana kɛ ɲɔgɔn na parce que ne ma fɛn fila kalan ne ye arabu kalan de kɛ

i kuma in faamu mhm. voilà nkɔnifɔ seguba tarawele ye mɔgɔ ye mhm. dɔnni ɲinina de don mhm. dɔnni ɲini ka d'a ye kosɛbɛ donc ka mɔgɔ kanu mɔgɔ min fana bɛ tiɲɛ kan o fana ka d'a ye kosɛbɛ seguba ye n terikɛ de ye filɛ nin ye nin salon min kɔnɔ n ni seguba bɛ sigi yan an baro kɛ ka daminɛ sɔgɔma fo wulafɛ fo sufɛ an tɛ kuma foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ kuma wɛrɛ tɛ yen dɔnniko kuma fɔ kɔ dɔnniko kuma fɔ a est ce que nin ye nin kɛ nin ye nin bɛ kɛ nin ye est ce que nin ye ne b'a fɔ ne bɛ nin kɔni dɔn kuranɛ la a fana b'a fɔ a u delila k'a yɔrɔ dɔ fɔ ne ye turabu la e ye kuma in faamuya u delila ka nin yɔrɔ dɔ fɔ ne kɔni turabu la o dɔnni in bɛ falen falen ɲɔgɔn na nkɔnifɔ seguba ye n terikɛ ye mais mun sababu ko k'i kana ji d'a ma mais i kana to d'a ma mais kana ɲinɛ a kɔ n ni nkɔnifɔ seguba tarawele mɔgɔ fila de y'a to ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn o mɔgɔ fila ye o ye karamɔgɔ waramasa ani karamɔgɔ seguma tɛnbɛli parce que tɛnbɛli de ni wara nana n nɔfɛ n ka nin du kelen in kɔnɔ yan a bɛ siɲɛ naani bɔ ni seguba ka fɔli bɛ kɛ tɛnbɛli bɛna kariti di ne ma ko taa ngɔni fɔ seguba tarawele ka fɔli la n b'a f'a ma n tɛ taa ngɔni ko ninnu man di ne ye ne ye mori de ne ye mori de ngɔni ko man di ne ye ngɔni ko man di ne ye fo a sera ka ne na fo a sera ka n nɛgɛn quoi parce que n'i bɛ mɔgɔ kɔ kuma b'i bɛna kuma b'i bɛna laban ne yɛrɛ nana dɔn a ni cɛ in a nɔrɔla ne la donc i jɔ n ka taa cɛ in nɔfɛ o de la ne ne ka ngɔni ko ngɔni yɔrɔ sɔrɔ o ye seguma tɛnbɛli ani karamɔgɔ waramasa ye

bɛɛ de b'a kɔnɔ n m'a faga n kelen kama hmm. parce que sunkalo min bɛ na hmm. nin ye kalo ye ala deli caman bɛ kɛ kalo min kɔnɔ hmm. kafiri silamɛ même ni mɔgɔ min tɛ ala fɛ an bɛɛ da kɔni bɛ ala la nin kalo in cɛ i y'a faamu i ni mɔgɔ min bɛ bɛn nin sunkalo in na n'i tɛ hijabu sɔrɔ a la a ma jaabi a bɛ se ka kɛ ni sunkalo banna de an bɛ continuer ni kow ye mais sunkalo sunkalo kɔni bɛ yen bɛɛ bɛ alako kuma fɔ mhm. bɛɛ bɛ alako fana de la min b'a ɲɛdɔn ani min t'a ɲɛdɔn an bɛɛ kɔni b'a la hali kunasini sunkalo don fɔlɔ ne ye misi kelen faga min bɛ jamana la ani min bɛ amiriso la ani min bɛ amiriso kanubagaw la ani min bɛ dɔnnikɛlaw la ani min bɛ diɲɛ bɛɛ la ko ala k'a kɛ e kuma in faamu mhm. voilà mais an b'an se la mhm. mais adamaden n'i kɛra cogo o cogo diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ i seko n'i damayira ye min ye i b'a k'o de la dɛ dɔ bɛ sɛ bɔ sɛ y'a saraka sɛ y'a ka se ye o fana ye saraka ye dɔ bɛ ba bɔ ba y'a ka se ye ba fana ye saraka ye dɔ bɛ saga bɔ o bɛ ten dɔ bɛ misi bɔ dɔ fana bɛ misi caman bɔ dɔ fana bɛ ɲaamɛ yɛrɛ bɔ dɔ bɛ so fana caman bɔ voilà min se ye min ye mhm. jamana in na an fana bɛ se ka min kɛ an kɔni bɛ k'o kɛ mais an b'ale de ala de deli an bɛ minnu bɔ u ka minɛ parce que saraka bonya saraka tɛ saraka dɔgɔya tɛ saraka saraka minɛlen de ye saraka ye an b'a ɲini ala fɛ an bɛ minnu bɔ mhm. ala k'u fara saraka minɛtaw kan est-ce que jamana ɲɛmɔgɔw kuma dɔ u bɛ wuli k'u wasa don a la wa ka taa dɛmɛ ɲini aw fɛ aw ka dugawu kɛ jamana ye bon a bɛ se ka kɛ parce que n'i ko jamana ɲɛmɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana man teli ka se dɔnnikɛla ma u bɛ mɔgɔw de ci dɔnnikɛla ma mhm. u dɔw bɛ s'a ma kɛ n'u dɔw sera a ma fana an seko ye min ye

minnu na son sɔrɔ youtube sanfɛ c'est pareil aussi actuel media sanfɛ cheikh a maïga ka émission min bɛ passer jeudi o jeudi bi an ye mɔgɔ min fɛ yen a bɛ so tile kelen mori karamɔgɔ ɲininkaliw bɛ yan an bɛ taa aw bɛ ka baara min kɛ bi aw bɛ ka mɔgɔw mago dilan kuranɛ la ka mɔgɔw mago dilan ni ala tɔgɔ ye ka mɔgɔw mago dilan ka sɔrɔ an ma bɔ diinɛ hukumu kɔnɔna na sisan n'o ye silamɛya ye dɔw ko ko o baara yɛrɛ ni silamɛya tɛ taa fiyewu parce que k'i sigi ka nasi bɔ ka bagan a tɔgɔ ka bagan na don a di mɔgɔw ma

ni mɔgɔ min ko k'an bɛ min na k'o kɔni dagalen tɛ i kɔni y'i da sago de fɔ mais i ma fɛn foyi mɛ kɔrɔlen de don i bɛ dugu jumɛn de dɔn ni dugu in sigira ni moriw t'a la a tɛ yen ɔ mais ni ko don ko min tɛ bɛn n'a ni diinɛ tɛ bɛn ɛ sisan b'a sɔrɔ ko don a tɛ a tɛ ka taa o sisan b'a sɔrɔ a jɔra o ko tɛ ko ko min tɛ ka ko ko don ko ko min ni tiɲɛ tɛ sisan b'a sɔrɔ a jɔra o parce que nkalon bɛ daminɛ mais laban tɛ nkalon na ko in ka kuranɛ sɛbɛn ka mɔgɔ mago dilan ou bien ka kuranɛ kalan ka mɔgɔ mago dilan k'a ni diinɛ tɛ bɛn non non non a ni diinɛ bɛ bɛn e ka faamu na n'e ko k'a ni diinɛ tɛ bɛn i b'a sɔrɔ e y'a kalan kɛ cogo la parce que hali kuranɛ jiginni na kuranɛ kalanw na mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu a la ɔ dɔw k'u ye kuranɛ kɔrɔ fɔ cogo dɔ la dɔ fana m'a fɔ ten mais an kɔni ka faamu na a bɛ daga an kɔni ka faamu na voilà
o jaabi diyara n ye kojugu an bɛ yan émission dɔnni kɛnɛ halisa an bɛ taa n'an ka ɲininkali ye ka bɔ ee an bɛ mɔgɔ min fɛ yen bi tile kelen mori karamɔgɔ an bɛ sunkalo min kɔnɔna la sunkalo bonya ni fisamantiyaw i bɛ se ka dɔ fɔ i kanubaga ni filɛbagaw ye sunkalo bonya ni kɔnɔna la ani fɛn min bɛ se k'u bilasira n'u bɛ se ka sunkalo nafa bɔ cogo min na a kɛra nafila seli ye o a kɛra ka fɛn dɔ d'u ma yiri sira fɛ fɛn bɛ se ka ko dɔ ɲɛ u ye walima ka hakilina dɔ d'u ma ka bɔ sunkalo la n'a y'a kɛ tan n'a y'a kɛ tan n'a y'a kɛ tan n'ala sɔnna nɔgɔya bɛ don ko la walima mm. hakili bɛ sigi mm-hmm. i bɛ se ka a ye sunkalo la dɔrɔn mm-hmm. hami o hami n'a bɛ adamaden min na mm-hmm. n'i b'a fɛ ala k'a dilan i ka ala ala ka c'est-à-dire k'i ka ala jɔyɔrɔ ye sunkalo ko la ou bien i yɛrɛbakun ka ko la sunkalo su o su n'i bɛ n'i da i b'i jija i bɛ jɔko fila seli n'i ye jɔko fila seli i jija i ka salatil fati kalan siɲɛ tan ni kelen k'i da salatil fati i b'o kalan siɲɛ tan ni kelen dɔrɔn k'i da n'i y'o kalan siɲɛ tan ni kelen suratul ikilasi kelen k'a la i k'i da ni o hami ye sunkalo in tɛ ban ala b'a jaabi hami o hami n'a bɛ adamaden na hami de don ni hami min bɛ adamaden na dɔrɔn n'i bɛ n'i da de n'i bɛ n'i da i bɛ jɔko fila dɔrɔn seli i bɛ salatil fati kalan siɲɛ tan ni kelen parce que kabako kabako de bɛ tan ni kelen na n'an k'an bɛ don a kɔnɔ voilà sɛki ahamadu hamala i y'a faamuya tan ni kelen b'ale de bolo tan ni kelen de ye duwawu jaabi caman kile mais n tɛ se k'a fɔ a bɛɛ kile don mais duwawu jaabi caman kile de ye tan ni kelen ye donc n'i y'a kalan tan ni kelen salatil fati kalan siɲɛ tan ni kelen i b'i ŋaniya ye min ye i b'o fɔ ala ye ka kul huwallahu ahadun allahu samadu n'u b'a wele ko suratul ikhlas sura min tɛ kuma foyi kan n'a bɛ kuma ala yɛrɛ dɔrɔn kan i b'o d'a kan i bɛ tila i bɛ salamu aleykum bila i b'i da ka sinɔgɔ sunkalo in tile bi saba in tɛ ban n'ala ma jɔyɔrɔ ye
alhamdulilayi o diyara n ye i ka o jaabi diyara n ye i ka o kɔnɔna jɛya an bɛ foli d'i ma a tanni d'i ma minnu bɛ k'an wɔ fɛn fɛn tiɲɛ ko wa tan bɛɛ de bɛ sigi ka na an b'u fo an bɛ amiso de fɛ yen an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka se a banyɔrɔ la foli ni tanni an bɛ segin ka kurakuraya fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ k'an suivre ani e yɛrɛ i sɔnna k'an bɛ sɔn i fɛ yen donc ɲininkaliw bɛ yan a tɔ man ca tuguni nka a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la karamɔgɔ jamana in bɛ ka mara cogo min na n'o ye bandaw n'a fɔ jamaw ye

ɔ an bɛɛ bɛ ala de deli sira min n'a bɛ mɔgɔ minnu bolo ala k'a ɲɛ u bolo an kɔni bɛ o de ɲini ala fɛ mais politiciens de bɛ se k'a fɔ ko a ye nin sigi a ka ɲi ou bien a ye nin sigi a man ɲi ou bien a nin bɛ nin yɔrɔ in na a man ɲi mais ne tɛ foyi dɔn politiki la ni ne ye n da don o la ne ye nkalon tigɛ wala n kɔni b'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲɛ sali la sali an b'i ka voyage ko mɛn i taara janjo caman na kɔdiwari ni burukina jamana caman na

ala ye dɔ ci n ma mɔgɔ min ye mɔnturu san wari hakɛ dɔ la k'a ci n ma ani fɛn dɔw k'o ci n ma hali sisan sisan n bɔra ka t'o koli ta n m'o koli yɛrɛ n m'o dayɛlɛ fɔlɔ mhm. i ye kuma in faamuya mhm. wala ala y'o mɔgɔw di yan o mɔgɔw dɔw bɛ ne ta spécialement ka taa ni n ye jamana wɛrɛ n bɛ taa baara k'u ye n bɛ baara minnu k'u ye a dɔw bɛ ɲɛ i n'a fɔ ala tɛ sɔn a dɔw fana ma cogo min na parce que adamaden n'i bɛ ko ko kɛ mhm. ɲuman ni juguman de don i tɛ se k'a bɛɛ dilan o o mɔgɔ caman bɛ n bolo amiduso ka moriya kɔnɔ an ɲɛna mɔgɔ minnu ma kosɛbɛ an ɲɛna mɔgɔ minnu ma olu fana b'an ta u bɛ taa n'an ye jamana kɔ kan mais n'u taara n'an ye jamana kɔ kan an bɛ se ka taa olu ta kama sisan i bɛ se ka taa ci dɔ kama sɛmɛni kelen sɛmɛni kelen i b'ale ka ci kɛ n'i banna la mɔgɔ wɛrɛ fana minnu mago b'i la i bɛ na wala n'i ka séjour fana banna i bɛ taa o cogo la bon n bɛ jamana o jamana kɛ a jamana ka ca nin cogoya ninnu na a bɛ na nin sira de fɛ wala a bɛ na nin sira de fɛ ka caya n yɛrɛ bɛ taa jamana dɔw la spécialement komi Dakar filɛ nin ye wala Dakar ye dugu ye n yɛrɛ wolofa ka du bɛ Dakar Pikine quartier dun dɔ bɛ Dakar ko Pikine n wolo n yɛrɛ fa ka du bɛ yen donc ni n taara Séné Sénégali o bɛ i n'a fɔ n ka jamana de wala Sénégali ye dugu ye fana dugu min fana moriya bɛ k'a la ka tɛmɛ Afiriki dugu bɛɛ kan. i y'a faamu ala deli dɔ bɛ yen yɛrɛ n'i sera n'a ye sɛnɛgali dugukolo kan a tɛ baara kɛ bilen o ye parce que moriya kɛra olu ka dugukolo kan kojugu i y'a faamuya an y'a tɛ mali mali la yan moriw ka ca an bɛ an fɛ yan mais maliyɛn mori fɛn fɛn ɲɛ b'a an na an bolo yan o bɛ taa kɔdiwari o bɛ da siɲɛ kelen na mais i t'u ye sɛnɛgali fɛ i t'u ye u ka taa sɛnɛgali fɛ donc kun de ye nin parce que sɛnɛgali ni jamana caman tɛ kelen ye dɛ

wala an fadenw bɛ yen mɔgɔ minnu n'u bɛ fa la wala an fa an kɔrɔmusow bɛ yen donc an bɛ taa sɛnɛgali kɔni ye n ka dugu yɛrɛ de an foli n'ala sɔnna sa dansɔgɔ ni ko k'an bɔ emisɔn a sera a kuncɛyɔrɔ la donc foli ni tanuni an b'o d'i ma an b'o di an kanubaga bɛɛ lajɛlen minnu sigi ka emisɔn suivre kɛrɛnkɛrɛnnenya la wamasa ale min ye wuli ka jɔ kɛ ka ko sigi sen walasa i ni bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na telefɔni na donc an bɛna i ka folikan laban nin emisɔn nin kɔnɔ

parce que kuma tɛ jaabi min na i jaabi tɛ kuma min na o tɛ se ka jaabi e kuma in faamuya voilà n'i ye n wele n'i ma n sɔrɔ i b'i ka vocal i b'o bila n'i y'o bila ni n y'a lamɛn n'i kan ka jaabi i bɛ jaabi n'i man kan ka jaabi i tɛ jaabi e kuma in faamuya o nimoro ye 76 55 55 91 i bɛ mali indicatif k'a la n'o ye 00 223 76 55 55 wala u bɛ fana i b'a kɛ zoro zoro de san fɛn tura an kɔ katɔrɔndizwiti sɛnkande sɛnkande sɛnkande wala ninnu ye nimorow ye nimoro minnu n'i y'u wele n'i m'u sɔrɔ i bɛ se ka wasapu bila ni ala sɔnna ma donc n b'a lamɛn ni ala sɔnna sa i ka folikan ni ka tanu kan ka se a teliya ma ani kanubagaw n bɛ bɛɛ fɔ dɔrɔn
k'aw yɛrɛ fo i ka bɔ i fɛ ka se n fɛ k'i fo mɔgɔ min bɛ k'an filime fana yaku yaku dunbiya ale ye numu ye ale ye numu ye o tɛ mɔgɔ ɲɛnama o tɛ mɔgɔ ɲɛnama o cogo la mais comme a fana ye filimeli fitinin min kɛ parce que olu tɛ se filimeli la kosɛbɛ minnu tɛ se kosɛbɛ d'accord donc an bɛ foli di i ka cameraman fana ma min bɛ k'an filime ka foli di i yɛrɛ fana ma donc ka dugawu kɛ jamana in bɛɛ dɔnnikɛlaw bɛɛ soma mori an bɛɛ sago ye min ye ala k'o k'an ye mais a ko dɔw bɛ yen an k'olu bɔ dɔnni kɔnɔ maa tɛ s'a bɛɛ la i tɛ s'a bɛɛ la n'o tɛ nkalon fana a b'a don ɲa ta don cɛ wala mɔgɔ minnu fana an bɛ baara k'u ye o fana k'a dɔn u bɛ taa minnu fɛ k'an tɛ ala ye an tɛ kira an an an ɲa an tɛ ciden an ye dalilu baarakɛla dɔrɔn de nka jaabibaga ye ala ye donc o la n'i nana amidu so fɛ ala deli la

émission dɔnni kɛnɛ sanfɛ donc o mori fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o de bɛnna tilekele mori ma amidu so ni an y'a woloma ka bɔ tɔw cɛla ka na ale fɛ yen bi k'a da nali la filanan sabanan naaninan n'ala sɔnna olu mana identifier don min na an b'u tɔgɔ publier an bɛ sɔrɔ ka t'u fɛ yen aw dansɔgɔ ni ko an ka foli b'aw ye an b'a fɔ aw k'an bɛn jeudi wɛrɛ